igbo mma nụ igbo rienu igbo nwụọnụ igbo zụọnụ ee tata pụtara nke asara pụtara ụbọ nwanne m nwoke bụ maazị uche ijegalụ bịara tata ee tata bụ ọ fọrọ ofu ofu mbọsị ka anyị banye n'ọnwa jun ọnwa nke jun ọkara akọrọ afọ ee gịwa bụ onye na-agba mbọ ka inye ụgbọelu onye ụgbọala ị chọ ka a kọọrọ gị anyị abanye okwe ọkara ọnwa nke isii anyị na-abazi ọnwa nke isii na 2024 ee ndị Igbo sị na e mee ngwa ngwa e mee gịnị emere ọdachi gịwa bụ onye nwetara ihe na-eme ka onye ọzọ ya enweta na agbakwa mbọ ka ị gba mbọ ka i wepụ aka maka na ọrụ ahụ nọ n'ụwa e mere gịnị e kere eke biko ụmụnne m na-ege m ntị maazị uche ijegalụ na-asị na ndị Igbo ya adị ndị na-agba mbọ ka ihe Igbo na-aga ọfụma ga-adị ndị na-agba mbọ ka ụmụaka anyị na-amụta asụsụ Igbo ha ya adị ndị na-agba mbọ na-afụ na ụmụaka na-enweta ihe ha ga-eri ha ga-adị ndị na-agba mbọ na-afụ na naijiria ya adị mma ọ ya adị ha ga-adị dịsie ike ndị na-agba mbọ na-afụ na ihe na-aga were were na obodo anyị niile na naijiria niile ọ ya adị maka na ụmụ Igbo- ụmụ igbo bụ enyi ụmụ igbo nọ n- ha na- ha nọ n'isi oche na-eme ihe ka ọ na-aga ka o si aga anyị na-ekele ndị niile na-agba mbọ na-afụ na ihe niile a na-eme gbasara ndị igbo n'ụwa dum na-aga ọfụma anyị na-ayọkwa olisa wee sị na ụmụ igbo ebe ọbụla ha tinyere aka nye ya ihe na-agara ha ọfụma tata ekpere ka anyị na-ekpere ụmụ igbo be anyị ihe niile ha na-eme ka ọ na-aga ọfụma ee gịwa nwoke na-agba mbọ ndị nwere ihe ị na-eme chukwu ga-eme mepere gị ụzọ ka ọ gaa ọfụma gịwa nwaanyị na-agba mbọ ma ndị na-achọ admishọn ma ndị na-achọ ọrụ ma ndị na-achọ di ma ndị na-achọ nwa anyị na-asị na ihe ndị ha ga-eme ga na-aga ọfụma ihe ndị ndị igbo na-eme na-atinye aka ga na-aga ole n'ihi na chineke kere anyị ọfụma anyị na-asị na Prosium redio and telivishọn anyị na-asị na ihe niile ga na-eme gịnị eme gịnị ga na-aga ọfụma n'ihi na Chukwu tinyere aka tee ya mmanụ n'isi anyị wee gọzie anyị gọzie anyị ọfụma ee biko anyị ga na-ekpe ekpere ekpesie ike n'ihi na ihe siri ike n'obodo Naijiria tata mana ka o si na-adị anyị ga na-agba mbọ anyị ga na-eme anyị ga na-agafe ihe niile anyị ga na-eme ga na-aga ọfụma n'ihi na Chukwu agọziela anyị anyị na-asị ka Chukwu nọnyere anyị n'ihe dum anyị na-eme site n'ụbọchị tata wee ruo ebighị ebi anyị ekene wee kwere na ọ ga-eme site n'afa onye anyị na-efe bụ chineke nke nọ n'eluigwe ka ọ gaara anyị ọfụma igbo rienu igbo zụọnụ igbo mụọnụ onye ị na-anụ olu ya bụ nwanne m nwoke bụ maazị uchenna ijegalụ nke na-ewetara unu program nke a na-akpọ anyị bụ ndị igbo tata na prosium redio na telivishọn ee ka o si na-adị ị chọ inweta anyị n'ekwentị nweta anyị na 08122 80 7671 nweta anyị na 090 4646 206 kpọghara anyị n'igwe ntị anyị na-agba gịrịgịrịgịrị ma ị chọkwa ịnweta anyị na ikuku ị ya-enweta anyị na www.prosiumrtv ị kpọhara anyị n'igwe a anyị na-abịa biko ka ọ dụpụtazi anyị fụ n'ihi na ndị igbo si na e mee ihe ka e si eme ihe o mee gịnị o yie ihe ekelee m ụnụ nke esi na ike afa m bụ maazị uchenna izegalụ ka ọ dị ụbọsị ọzọ ndewo